Anois táim ag caint le Paula Kenny, múinteoir ó Scoil Náisiúnta Chluain Buiríosa i gCluain Dolcain. Conas atá tú, Paula? Tá mé go hiontach, go raibh maith agat, agus tú fhéin? Táim ceart go leor, go raibh maith agat. Paula, an féidir leat a insint dúinn faoin bhfeachtas seo atá ar siúl i gCluain Dolcain agus an chúis gur thosaigh tú é, le do thoil? Sea, bhuel, Táimid ag déanamh iarracht chun Baile Chluain Dolcáin bheith ina Baile Cóirthrádála agus sé an cúis atá i gceist ná go mbeidh siopaí ag díol níos mó earraí cóirthrádála agus tá rinne na Páistí an-iarracht chun síniú a fháil as an pobal Cluain Dolcáin agus tá níos mó ná míle go leith síniú againn ag an am seo. Sin go hiontach agus tá feachtas ar Facebook agaibh freisin. Tá, tá leathanach againn ar Facebook. Now níl na páistí ar Facebook mar níl siad ach tá siad ró-aosta, ró-óg, gabh mo leithscéal. Ach ag an am sin tá trí chéad nócha trí likes againn agus ag Gach 100 likes tógfaidh mé hamper de earraí cóirthrádála do na daoine. So tá sé an.
Chun an fhírinne a rá bhí mé ag breathnú ar Facebook inniu agus tá 400 anois. Ó tá ó an bhfuil?
Ó go hiontach. 400. Iontach. So beidh hamper ag dul amach chun an fhírinne a rá is í mo aintín. Beidh sí an duine is ceithre chéad. Ó go hiontach! Go raibh maith agat. Sin go hiontach.
Ok. Ok an bhfuil mórán gnónna i gCluain Dolcáin ag díol earraí cóirthrádála faoi láthair an bhfuil a fhios agat? Bhuel tá tá Dunnes, Lidl, Tesco agus Aldi ag díol ach ag an am sin Ba chóir dúinn coiste stiúrtha chun go mbeidh níos mó gnóanna ag díol nó b'fhéidir i gnóanna beag ag ól caife agus tí a bhfuil cóirthrádála.
Hm. Cad iad na himpleachtaí a bheas ann don ceantar nó baile má ghlactar leis mar bhaile cóirthrádála? Bhuel, táimid ag déanamh an ár dhícheall go mbeidh sé, go mbeidh an, an stádas sin tuillte i em. rith coicís Chóirthrádála an bhliain seo chugainn agus ansin beidh em. beidh féasta mór ann agus beidh dhá banners ag imeacht agus ag teacht isteach go Cluain Dolcáin chun a rá is Baile Cóirthrádála í. So tá sé em. Tá sé an-tábhacht don pobal go léir. You know, tagann an ehm pobal le chéile agus freisin tá sé tá sé tábhachtach do na feirmeoirí san Tríú Domhan. So is is is cúis ehm an an-shuimiúil agus tá sort of suim agam i ceartas sóisialta so tá sé ag baint le sin.
Agus tá Baile Munna mar. Baile Munna, bhuel is as Baile Munna mise so sé an céad baile in Éirinn a bhí a bhí an stádas sin. Agus tá ceapaim tá Cloch na Coillte freisin. Cloch na Coillte freisin agus tá b'fhéidir fiche fiche seacht bailte ar fud na hÉireann a bhfuil an stádas sin acu. Ok, sin go hiontach. Agus ceist dheireanach, a Paula, sular labhraíonn muid leis na páistí, an cóir dúinn a bheith dóchasach go mbeidh rath ar do chuid oibre go léir?
Tá mé an-dóchasach. Tá na páistí ag déanamh a dhícheall agus tá tuismitheoirí linn, tá Robert Dowds, Gino Kenny, Frances Fitzgerald, Trevor Gilligan, tá siad, tá an-suim acu air agus beidh em Gino Kenny, Trevor Gilligan, Eamon Tuffy agus Robert Dowds ar an Coiste Stiúrtha so tá mé an-dóchasach. Ok, sin go hiontach. Eh beidh sos againn agus labhróimid leis na páistí ansin, ok. Taitníonn scoil leat? Eh is maith liom scoil. Em yeah is maith liom eh Cluain Dolcáin eh a bheith mar eh bhaile eh Cóirthrádála. Tá táimid ag obair go dian ar son ag feachtas seo bhíomar ag bailiú síniú le haghaidh an feachtas seo chun stádas Cóirthrádála a fháil bhíomar ag bailiú síniú ag siopa Caireann is ainm dom. agus bhíomar ag bailiú síniú le haghaidh an feachtais seo chun stádas Cóirthrádála a. fáil. Cad 's ainm duit? Leon is ainm dom.
Ok, agus tacaíonn tú leis an bhfeachtas seo, an dtacaíonn? Tacaíonn.
Táimid ag obair go dian ar son an feachtais seo. Bhíomar ag bailiú síniú le haghaidh an feachtais seo chun stádas cóirthrádála a fháil. Bhíomar ag bailiú síniú Sin iad ag an siopadóireacht ceapaim. Ceapaim go bhfuil Cóir Thrádála tábhachtach dúinn don phobal Cluain Dolcáin agus do na feirmí san tríú domhan. Hey cad is ainm duit? Sophie is ainm dom. Tá tá Dunnes, Tesco, Lidl agus Aldi ag díol earraí Cóir Thrádála.
Agus tá tú ag obair ar an bhfeachtas seo? Tacaíonn tú freisin leis an bhfeachtas, an dtacaíonn?
Tacaíonn.
Ok, sin go breá. Ok, cad is ainm duit? Cian is ainm dom.
Tacaíonn tú leis an bhfeachtas seo, tacaíonn? Tacaíonn.
Tá Dunnes, Tesco, Lidl agus Aldi ag díol. cóir thrádála, seacláid, seacláid te, caife agus éadaí.
Agus ba mhaith leat go mbeadh níos mó ann, ar mhaith leat?
Tá. Téigh go dtí Facebook agus tabhair like do Make Clondalkin a Fair Trade Town.
Grma.
Tá an cúis sin an-tábhachtach domsa mar tá suim an-mhór agam i gcearta sóisialta, go háirithe ag baint le páistí. Agus tá an an feachtas sin an-tábhachtach mar tá sé ag teacht ó na bpáistí. Go háirithe, uaireanta bíonn sé ag teacht ó na comhairleoirí ach is ó na páistí atá siad ag teacht so sin a bhfuil an